Alors bonsoir, bonsoir euh, Maliens, aw minnu bɛ eh, Faransi yan, minnu bɛ Amérique, minnu bɛ Mali la, minnu bɛ diɲɛ fan o fan, aw bonsoir. Mali ko de don an ka bɔ an ka kuma dɔɔni Mali ko in na. Mali bɛ yɔrɔ min na bi kɔnɔdimi tɛ, ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi bi in na donc euh, n'an y'an sigi ka mali lajɛ lamara jugu ninnu bolo marabaga jugu ninnu bolo a a bɛ k'anw maliyɛnw de la mali bɛ danga min na bi vraiment maliyɛnw bɛɛ kan ka wuli ne yɛrɛ tun ka baara tɛ video kɛ ye mais video caman na ne bɛ activiste activiste caman suivi n bɛ n ka sɛbɛnniw kɛ k'a bila ka n ka kɔmantɛriw ni fɛn ninnu kɛ mais maliko selen bɛ yɔrɔ min ma sisan maliko tɛmɛn'o yɔrɔ kan donc bɛɛ de ka wuli bɛɛ de ka wuli mali k'a daminɛ kɔkan ka taa fo mali kɔnɔna na k'a daminɛ bamakɔ ka taa fo bugudaw la Europe wo Amérique wo fɛn fɛn de bɛ ye maliyɛn ye bɛɛ kan ka wuli k'i fara ɲɔgɔn kan maliko in na ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la mali kɔnɔ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la mali kɔnɔ a tɛ bɛn nin fanga jugu in ma na foyi kama tiɲɛni kɔ mali hinɛ tɛ IB IBK la dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna bi n b'o fɔ aw ɲɛna sini mali hinɛ tɛ IBK la IBK ma deli ka hami fɔlɔ mali la

an ɲɛ bɛ ko la an bɛ europe kɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ stratégique ba de don a bɛ compter ministère de la défense fɛ faransi yan o yɔrɔ nin an ka surakani minnu b'u ka indépendance nɔfɛ

e, e, ni maliyɛnw tɛ ka se ka wuli ka taa olu kɔntredi ka diplomati diplomasi ɲɛnama fɔrme ko t'olu kɔntredi u bɛ se mɔgɔ minnu ma olu tɛ mali dɔn u ma se mali la donc olu bɛ da u ka kuma la donc n'u nana fɛn ɲini don min na olu bɛ fara u kan k'u dɛmɛ u k'u u sago sɔrɔ donc n'an bɛ se an ka wuli ɛ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ IB IBK sigi sigi e, a ka premier manda la ka na manda fɔlɔ in ban ɛ ɛ ɛ premier ministre changer ko duuru diɲɛ jamana ɲɛnama si kan surtout mali bɛ dingɛ min kɔnɔ mali ma se o niveau ye ka changement changement kɛ donc problème bɛ yɔrɔ jumɛn donc mali affaire étrangère sabotera de mali e, e, e, e, mali affaire étrangère mali diplomatie sabo binnen don point mali jatelen tɛ diɲɛ fan si organisation internationale foyi tɛ min kɛlen bɛ ka mali don da la bi mali kɛlen bɛ bolokɔfɛfɛn ye k'a da kan mɔgɔ tɛ ka sigi qui est valable e an b'o dusuka n'o fɛn bɛɛ la mali diplomasi binnen don e erebɛli ninnu sigilen tɛ dɛ u bɛ ka don diɲɛ fan bɛɛ burukina passeport tun b'u bolo eh, eh, blaise ka temps na sisan moritani passeport de b'u bolo u bɛ donna diɲɛ fan bɛɛ u bɛ diɲɛ mɔgɔbaw bɛɛ u bɛ organisation internationale u n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye hali faransi yan ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i b'u tɛmɛtɔw ye u bɛ n'u ka fɛnw na donc u bɛ k'u u renforcer de n'u renforcera k'u jɔ tuma min na n'u wulila u tɛ jigin dɛ parce que diɲɛ bɛɛ ka soutien b'u ye parce que a yiralen bɛ k'u u lajabalen don k'u tɔrɔlen don k'u bɛ violer u bɛ don ta bɔ ta fɛn fɛn bɛ se ka droit de l'homme défend diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka s'olu bɛɛ ma k'u k'u u ka ŋaniya yira ka se n'image kirikaraw ye mali nin diplomasi sigilen don ibk yɛrɛ sigilen don k'i da yɛlɛn ten maa ɲɛnama foyi tɛ a bɛɛ taɲinina ni kɔgɔ de sigilen bɛ ibk kɛrɛfɛ ka mali buruja donc mali an kana an sigi cogo si ka mali to ibk n'a ka mɔgɔ ninnu bolo tan maliko selen bɛ yɔrɔ ma ibk kun ka dɔgɔ nin ko la n'an bɛ wuli de ka ibk nin bɔ yen diyagoya yɛrɛ la ka diplomasi ɲɛnama ka mɔgɔ ɲɛnama sigi mali kunna mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na sinɔn janfa wulilen bɛ mali kɔ n'an tora tan aa kabako dan don dɛ min yɛrɛ bɛ n dabali ban mali bɛ position min na bi bi in na mali diplomasi salen don e e bɛ taa e, e, denmisɛnnin fitinin hali expérience politiki kelen t'a la ko kamisa kamara waliden ma fɛn kɛ n na dɛ mais mali bɛ danga min na bi kamisa si kasabi sans expérience ka kɛ relation ko ye dɔrɔn ko boubèye denmuso terimuso don dɔrɔn san bi saba ni wɔɔrɔ aucune expérience mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ de ni 20 ans 30 ans expérience t'i la dans la diplomatie relation t'i la diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ dɛ anw bɛ kɔfɛ an b'a an b'a réalitéw ye an bɛ an bɛ don yɔrɔbaw la an bɛ baara kɛ yɔrɔbaw la an b'a dɔn ko min bɛ yen pɔsu dɔw bɛ tubabuw bolo ni compétence n'o dɔnbagaya n'o o o o o o o si hakɛ t'i la i tɛ se ka bila o o o o o pɔsu la diɲɛ na hali n'i kalannen don k'i kun ci i tɛ se ka bila o pɔsu la diɲɛ na parce que diplomasi ye fɛn dɔ ye fo expérience ko de ka k'a la i donyɔrɔ ka caya i bɔyɔrɔ ka caya i fɛɛrɛ ka bonya i dɔnbagaya i ka dɔnbaga fɛnɛ ka caya kɔfɛ kamisa dun filɛ nin ye n b'a fɔ n k'a kalannen tɛ dɛ a kalannen don cogo cogo o expérience kamisa la elle n'a que 36 ans donc eh, yɔrɔbaw yɔrɔbaw bɛ yen olu ɲɛmɔgɔw sigilen kamisa ka taa k'i ka tasa dayira olu la ka eh, eh, olu la convaincu baara baara fitinin tɛ dɛ o expérience expérience politique t'a la o expérience t'a la k'a bɛ se k'o kɛ mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi kamisa ninnu si tɛ se kamisa fanga t'a la mɔgɔ yɔrɔbaw yɔrɔbaw organisme bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi in na kamisa se k'i sigi k'a b'olu bolo kuru ka da u kɔfɛ ka rebɛli ninnu ka kuma nkalontigiya c'est pas possible mɔgɔ de bɛ sɔrɔ mali la mɔgɔ kan ka sɔrɔ mali la min bɛ diplomasi yɛrɛ dɔn a ye expérience caman kɛ ambassade ni fɛn ninnu na a ye jamana caman kɛ a bɛ occident ni amérique ni moyen orient ninnu dɔn ka se ka wuli rebelle ninnu kɛlen bɛ ka mali tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka wuli ka se yen ka ka taa rebelle ninnu ka kuma nkalontigiya pour que mɔgɔw ka da la ko mɔgɔ ninnu bɛ ka na kuma min fɔ ko nkalon don sinon n'an m'o mɔgɔ sɔrɔ aa u bɛ min ɲini u b'a u ka laɲini a bɛ sabati u bolo dɛ parce que diɲɛmaaw bɛ tugu u kɔ donc kamisa juguya tɛ kamisa bɛ yɔrɔ min na bi elle n'a pas d'expérience politique denmisɛnnin don yɔrɔ bɛ yɔrɔ la kamisa b'i sigi k'i ɲɛ jɔ olu la dɔrɔn n'u ɲɛ jɔ a la dɔrɔn a bɛ bɔ ka bin a tɛ se ka kuma olu fɛ a bɛ bɔ ka bin denmisɛnnin fitinin don diɲɛ mɔgɔba mɔgɔbaw bɛ bi

ale ibk a ma a ma a ma a ma élu dɛ a ye jagoya fanga de ta mɛ nin bɛ ba yɔrɔ yɔrɔ ibk a b'a yɛrɛ ɲini dɛ nin bɛ ba yɔrɔ yɔrɔ a b'a yɛrɛ ɲini mali mali mali tɛ se ka t'u bolo tan mali tɛ se ka t'u bolo tan maliya yɛrɛ maliya binna f'i bɛ maloya k'a yira k'i ye maliyɛn ye bi bi in na diɲɛ kɔnɔ an bɛ kɔfɛ yan an bɛ jamanaba ninnu na mɛ n'i yɛrɛ ɲininkara ko tu es de quel pays a maloya b'i minɛ pas tellement mali binnen don bi diplomasi dalen don jamana o jamana n'i ka diplomasi dara ɲɛdonna bi k'i la vraiment an b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'aw sigilen don a ye wuli a ye wuli ibk juguya tɛ ibk juguya tɛ ibk juguya tɛ ibk ye maliyɛn ye komi an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye cogo min na mɛ n'an ye jamana tiɲɛtɔ y'a bolo an kana an sigi k'o filɛ dɛ sinon a bɛ k'an bɛɛ de kan bubei n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna bubei bubei tɛ eh, eh, eh, mali ɲin ye dɛ bubei travaille avec le service secret français n b'o kelen fɔ aw ɲɛna maliyɛnw n'aw b'o dɔn a y'o dɔn n'aw t'o dɔn a y'o dɔn bubei ni service secret français bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bubei nana faransi ka mission de la bubei c'est un apatride n b'a fɔ bi n b'a fɔ sini ni jugu bɛ mali la bi bi in na bubei y'a fɔlɔ ye IBK tɛ da dɔn IBK ko diya dɔrɔn n'ale ka diya in kɔni bɛ fɛn hali ni e, mali bɛ sa de mali ka sa n'ale bɛ to diya in na parce que diya bana dɔ bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn diya bana bɛ yen mɔgɔ dɔw ni diya b'u ni kan a sɔrɔ a daw da la olu ka to diya la dɔrɔn bon o bana de bɛ IBK n'a ka famille la olu ka to diya la dɔrɔn hali ni mali bɛ ci olu ka to diya la dɔrɔn ale ka don hôtel de luxe kɔnɔ ka don avion dumanw kɔnɔ ka taa yɔrɔ dumanbaw la dɔrɔn tapis rouge ka da n'o kɔni kɛra kɔni hali ni mali bɛ sa de ale ka sira t'o la ale ka to diya la o mɔgɔw bɛ yen donc IBK est très mal placé pour être eh, eh, le chef de la magistrature suprême IBK ka sabali a ka sabali ala kama n'a tɛ sabali yɛrɛ don n'a bɛ fanga yɛrɛ fɛnɛ de nɔfɛ a ko b'a sɔrɔ min tɛ nin ye dɛ a ko dɔw bɛ ka labɛn an ɲɛ b'a natɔ la n'a dun bɛ se a ka eh, fanga ni n'a sigi min y'a ta maliyɛnw sago la an ka mali ka baara tranquillement a yɛrɛ sigilen in na foyi t'a sɔrɔ a b'i sigi mali la yen fɛnɛ mɛ n'a y'a tiɲɛ cogo la n'a gɛnna ka bɔ mali la a taara diɲɛ fan o fan a tɛna kɛ komi kɔrɔlen dɛ an b'a ɲini a ka sabali a ka segin a kɔ mali mali t'a ta ye an bɛ eh, manasa fɛnɛ ta jateminɛ aigreur dɔ de bɛ manasa la manasa si bɛ yɔrɔ min na musokɔrɔmuso ni muso si sera yɔrɔ la ko hinɛ t'o dusukun na kabako dan don parce que manasa ko dɔ jateminɛ ale ka dentanya den kelen tun b'a bolo ni ala y'o minɛ mɔgɔ nɔ tɛ o a kana jigin ala la bɛɛ n'i dakan don ale si bɛ yɔrɔ min na bi manasa b'a dɔn kɔ t'ale kɔ donc mali ɲɛna mali cɛna ale ka sira foyi t'a la sinon manasa si bɛ yɔrɔ min na bi manasa kan ka lahara de ɲini manasa man ka diɲɛ ɲini manasa man ka diɲɛ ɲini bi manasa bɛ ka ɔridun eh, eh, fɛn minnu di a bɛ komi a bɛ ala de nɔ la parce que jugement ye a bɛ komi i bɛ ka ala de ka baara kɛ a fɔ tiɲɛ kan e ko k'i taara makan i selila i bɛ sun e b'a fɔ cu i b'a fɔ ca jugement tɛ kɛ ten C'est l'avenir du pays, d'un pays qui est en jeu. Combien de générations, olu avenir de bɛ en jeu I kulongara dɔrɔn jugement kirikara bɔ dɔrɔn a bɛ jamana dafiri. Donc euh, a ka sabali, a ka hinɛ Mali na. A ka Mali, ko dɔ bɛ nalen Mali la, n'a wulila, a tɛ taa k'an si dan. N bɛ nin fɔ aw ye ne ka video fɔlɔ ye fɔlɔ ye. N bɛ na kɔfɛ, n'Ala sɔnna ma, Ala k'an bɔ su la.